ndị be anyị ọkpa ọkpa na ọmụ ọmụ nụ onye na nzere onye na nke nke onye nke onye ọbụna adịrị a ee anyị abịakwa ọzọ ka anyị si abịa echi mbọsị na YouTube anyị ekene ụnụ shinne ka ụnụ si sokwa anyị na ya bụ ọmụmụ nke asụsụ na ọdịnanị nke ndị Aniocha dịka aka anyị sikwa kpụkpọ azụ na inyogo bụ ọnwa anyị nọ mbido bụ ọnwa anyị nọ nke na ka anyị wee dokwa mana anị ebe anyị ka agbakwasị ụkwụ wee amụrụ ife ndị ya ka anyị si ka anyị si asụsụ bido ma ka anyị si ede afa ma ka anyị si agwụ afa ma ka anyị si akpọ afa izuzu gani anyị translate ife eme bụ ịkọwa afa mkpụrụ okwu igbo na oyibo ya bụ ife eme na izu gani emeri rukwe usoro atọ na one na one anyị mere nke taa na ife anyị ka eme bụ afa anyị ka anyị maa ife ọ pụha na ọnụ oyibo maka ụmụaka anyị ọ ndị ọ bụ n'oyibo sọ ka wa anụ ọfụma ka wa anụzi ka a kpọ afa anyị wa ama ife ọ pụha na ọnụ oyibo dịka Chukwuma onye njọ ee Okenyebụnọ eme n'ibe njọ chukwu Chukwuka onyedunkwu udene akpana ụdị afa adịrịsị nọ ka anyị ma ife ha nụa ji ka ọ si a- anyị si akọwa na ọnụ oyibo ya bụ ife anyị ka eme na nke nke ni bụ mbido mgbe anyị eme na ọrịka usoro atọ ka anyị wee kpọọ kpọọ ha ọtụtụ afa na anyị wee kọwaa ọtụtụ afa ndị mmadụ anyị kpọọ nke na-eso

Bene bụ bọọdụ anyị ife anyị chọọ ịmụ n'ime bụ ke bụ nkọwa afa Igbo na oyibo ke bụ nkọwa afa Igbo na oyibo that is what is the meaning of your Igbo name in English what is the meaning of your Igbo name na English okay asị factors that influence a given name factors that influence a given name ya bụ tupu agwụ afa o nwe ife i me o nwe ife i bu n'obi o nwe ife ndị lọtụrụ n'obi i ji gwụọ ụdị afa ị gwụ ụfọdụ n'ime ya bụ some of the factors include family history family history what has been happening in your family over time What are the events that took place in your family? Ke bụ ife ndị eme na ezinụlọ ụnụ maọbụ esi- maọbụ nke ndị ebe ụnụ ka ọ bụ ndị ime ụlọ be kekek ke bụ ife ndị afụ meni then current events around you current events around ke bụ ife ndị afụ emefu na kịta kịta anị nọch- na ahụ ya ke bụ current event ndị ahụ then circumstances of birth ke bụ ife ndị ahụ nọchi ume ọmụmụ nwa afụ na ife ndị nọhụ ma ọmụmụ nwa afụ ke bụ ife ndị emeni oge afụ a ji amụ nwa ọ mbọsị amụ nwa ka ọ bụ ka amụsị afụ ke bụ ife ndị afụ the economic situation in the family economic situation in the family ke ka usoro ego unu siri ka ife akwụ unu ife eme n'ime ife akwụ nke unu ka aka o si ka aka ife eme n'obodo si emetụ unu afa ụfọdụ ka anụ akpọ ọbịanuju ke e ji gwa mmadụ na ọ bịa n'ebe ife akụkọ esi na ọbịanuju ya ọbịageli ga-eji gwa mmadụ na ewo nwata na amụ ebe ife si ike esi a na ọbịageli so ụdị afa ndị bụ afa agwụ If, if considering the economic circumstances in the family or other circumstances ife eme na ezinụlọ ife ndị ene bụ ife agbaụsịrị ife ndị ene bụ ife emetụrụ ụdị afa anyị agwụ ndị ụmụ anyị na ụmụnne anyị ndị iche iche wa mụ na wa mụ then Ife ọzọ anyị chọzikwa igosi ni bụ na many of our names are in shortened forms. Many of the names are in shortened forms. Dịka afa akpọ Okechu ee ee Onyeka ee Isima ee Egbuna Dumebi ee ụdị afa ndị a nwa ncha bụ afa mkpirikpi mkpirikpi ha mkpirisi mkpirisi ka ha besi afa ndị afụ waya akpọdụ anyị kpọdụ ha ka omimi afa ndị afụ esi pụha dịka afa ụf- ụf- afa ụfọdụ bụ Onyeka Onyeka ịkpọ onyeka nọ ntọala ya bụ omimi afa afụ akpa ha mana ife bụ afa ajụ n'igbo onye ka chukwu onye ka chukwu onye ka mmụọ onye ka mmadụ ife ya bụ afa afụ nke ọzọkwa bụ dunkwu ee dunkwu the full meaning ya ka ọ bụ full name bụ onye dunkwu ka ọ bụ onye jeka edunkwu dị ka ọtụtụ afa anyị resị akpọzi ya na ụfọdụ ọ ekwezi mmadụ aghọha omimi afọ ụfọdụ ee ife ọzọ a chọsikwa ikwere bụ asị na the interpretations here may not be might have not been 100 percent may not have been 100 percent correct to you this is due to dialectic differences and pronunciations please pardon us where such is observed but point it out to us for inclusion ka anyị si kọwa afa ndị na be anyị orike bụ na o ju na afọ mana ife bụ akara anị bụ ka ọnụ anyị siri ya na ka anyị si akpọ ife ụfọdụ na obodo anyị na be anyị mana ọ bụ na o ju na afọ na ife afa ụfọdụ ka okwu ụfọdụ anyị kwu eju na afọ mee ka anyị manye ka anyị bụzọ detie nke efu na ịchọpụha na ọ dị na ka anyị si kwu so ka anyị si kwu ife niile bụ ife e, e, eme anyị agwụ ụdị afa anyị agwụ ife anyị chọzụ ime kịta bụ ka anyị fụ ụfọdụ afa ndị afụ ndị anyị agwụ ka anyị manye ife apụha na ime ọnụ anyị ọnụ oyibo

afịa anọ n'izu anyị nwee eke orie ee afọ nkwọ so onye ka ndị wa mụ na obodo ndị dị nọ n'ụbọchị ndị dị nọ wee wee afa anyị wee wụwarị ka ada orie bụ okorie bụ male born on eh, orie market day ada orie bụ female born on orie market day okonkwo bụ male born on nkwọ market day ada nkwọ bụ female born on the mark- ah, nkwọ market day okafọ bụ male born on afọ market day ada afọ bụ male born on female born on afọ market day so rịọ ka afa anọ si bụ okeleke okafọ ada afọ okorie ya bụ rịọ- ya bụ omimi afa a- afa ndị afụ nke ọzọ dịkwa N'ime afa ndị ọzọ bụ okenye bụ ụnọ okenye bụ ụnọ nke bụ literal interpretation na male child makes the home but nke bụ ntọana afa bụ male child is important in the family okenye bụ ụnọ male child is important in the family nke ọzọ dịkwa bụ nwa dị m mkpa narị ma ndị mmadụ ga-ebe mpe mpe asị nwa dị mkpa nwa dị mkpa ma nwa dị m mkpa child is important to me I need a child or I need children. Nwa dị m mkpa. Nke ọzọ bụ anyị dị n'igwe. Ndị mmadụ akpọ adị igwe adị igwe anyị dị n'igwe. We are many. We cannot be intimidated for we are many. Nke ọzọ bụ ụwa du m kwu ụwa du m kwu let the whole world help me to say it. Let the world vindicate me. Ya bụ the meaning. Nke ọzọ bụ Chukwu ma onye njọ. Chukwu ma onye njọ. God knows the sinner. Nke ife ọ pụhazi bụ I don't know my enemies. Only God do. Only God knows them. Nke ọzọ bụ nwa amaka child is very good. It is good to have a child. Nke ọzọ bụ oku ọfụ

o nwene ife nyị chukwu o nwene ife nyị chukwu nothing baffles god god is omnipotent nke ọzọ bụ abịa m abịa m ụwa ọzọ i have come to this world again i have reincarnated i have reincarnated nke ọzọ bụ ụwa m elue it is the turn of my life the meaning bụ it is my time to shine

Nwachukwu ka m bụ Nwachukwu ka m bụ you are the child of God the apple of God's eye the apple of God's eye Nwachukwu ka m bụ nke ọzọ bụ o gbolu m ọgụ he separates my fight the meaning is uh, he is my shield nke ọzọ bụ nwa ka nwa kachasị ife ncha nwa kachasị ife ncha na abịa akpọ nwaka Child is greater than everything. Child is more important. Nke ọzọ bụ nwa ka chasị mma. Child is preferred. A child is the best. Nke ọzọ bụ ekwutọzina m. Do not scandalize me. Don't disgrace me. Ashi onye due once God goes with him my God is with me nke ọzọ bụ ọ bụ na ọ bụ na ashi kweri ọ bụ na ashi kweri if God accepts if God says yes who will say no nke ọzọ bụ ọ bụ na isikweri if the head accepts if he is destined isikweri nke ọzọ bụ emefiena mmadụ don't cross another man's way don't sin against another nke ọzọ bụ onye emena ibe njọ don't sin against your mate don't sin nke ọzọ bụ onye egbuna ọnwa let no one kill this don't destroy this afa ọzọ ọzọkwa bụ onye du m kwu onye du m kwu who said it with me i had no support there i had no support there emefiene m don't wrong me don't sin against me egbu egbune nzu don't destroy the white chalk do not foment trouble ada nzu daughter of the white chalk female child of peace female child of peace nke ọzọ bụ nke chi nye m what God gave me God's choice for me ọbịa na uju he came in midst of plenty God has given me much ọgọ m egbune m my gift will not kill me let my goodness not harm me nke ọzọ bụ nke a bụ ọgọchukwu this is God's gift gift of God nke a bụ ugochukwu this is God's eagle feather this is God's honor

ndị be anyị daalụnụ shinne biko bitinyenụ anyị aka na ebe ododo dị n'ime ebe afa anyị dị na YouTube ibido ibitinye anyị aka bụ igosi na ya kwado ife anyị eme na ife anyị eme wee anya biko mee na izuzu ọzọ be anyị agakwa n'ihu na ịkọwa afa anyị na ọnụ oyibo daalụnụ shinne onye na nke onye na nke anyị donu